'Sé do bheatha isteach, ar ais arís chuig mo Channel Youtube. Indiu, indiu, ba mhaith liom leanúint ar aghaidh ag caint faoi Ghaeilge Reachraidh. Agus ba mhaith liom toiseacht a bheith ag caint faoin chanúin, faoin teangaidh mar a bhíodh sí i Reachraidh. Agus mar thús áite ba mhaith liom comparáid a dhéanamh idir Gaeilge ins na Glinntí agus Gaeilge i Reachraidh. Now. Déarfadh teangeolaí practically the same language agus ó thaobh na fonólaíochta de, na fuaimeanna, the sounds, tá an ceart acu. Ó thaobh an fhoclóra de, tá an ceart acu ar fad ach b'fhéidir go raibh foclaí áirithe á úsáid níos mó i Reachraidh agus mar sin de ach ó thaobh an fhoclóra de, tá siad go bunúsach mar a gcéanna. Difríochtaí a bheadh ann b'fhéidir ná an comhréir. Agus tá mé ag dul a labhairt faoi faoi sin inniu ach ba mhaith liom just go dtuigfidh daoine cé chomh simplithe is atá is atá seo. Bíonn an fhírinne agus an cás le teangthacha, bíonn sé i gcónaí níos casta ná seo. Anois, ba mhaith liom alt a úsáid a scríobh Seán Mac Maoláin as Gleann Airbh, a rugadh sa bhliain 1884. Nuair a rugadh eisean bhí go leor cainteoirí dúchais fágtha i nGleann Airbh, ach ní raibh sí á labhairt a thuilleadh mar theangaidh an phobail. Agus mar scéal cineál suimiúil, nuair a thoisigh seisean ag foghlaim na Gaeilge, nuair a tháinig Conradh na Gaeilge ar an tsaol, bhí scéal suimiúil ag athair s'aige dó. Ba chainteoir dúchais é féin. Cuireann sé i gcuimhne dom an eipeasóid sin de na Simpsons nuair a bhí Homer ag iarraidh dul isteach sna Stonecutters agus bhí sé, bhí gaol de dhíth air a bhí sna Stonecutters cheana féin agus mar a dúirt Abe Simpson, I'm in the Stonecutters, I'm in the Stonecutters, ar ndóiche rinn Homer neamhaird air. Ach chuir sé sin an scéal seo i gcuimhne dom, scéal Sheáin Mhic Mhaoláin, ach ní dóigh liomsa gur chuir Seán mórán spéise i nGaeilge na nGlinntí riamh agus ní dóigh liomsa go ndearna sé mórán staidéir ar Ghaeilge na nGlinntí nó Reachraidh so ba mhaith liom a bheith rud beag cúramach leis seo. Bhí seisean den tuairim gur Gaeilge na hÉireann mhaith a a bhí sna Glinntí agus gur Gaeilic na hAlban a bhí in Reachraidh, agus níl 'fhios agam cé chomh réalaíoch is atá sé sin. Ach thug sé roinnt samplaí in alt a scríobh sé ar An tUltach agus ba mhaith liom iad a úsáid chun chun rud beag de chomhréir Ghaeilic Reachraidh a chur i bhur láthair. So.

Cha do dh'ith í greim indiu, nó inniu. Indiu, inniu, bíonn, bíonn éagsúlacht ann ansin. Gaeilge na nGlinntí arís, Coinneoidh mé cuimhne ar sin, coinneoidh mé cuimhne ar sin, díreach mar a bheadh i, i nGaeilge Thír Chonaill, ach i nGaeilge Reachraidh, Cumfaidh mé cuimhne ar sin, cumfaidh mé cuimhne, cuimhne, cuimhne ar sin, cuimhne ar sin. Focail Ainnis, Bhí cáin acu mar a bhíodh, mar atá, i nGaeilge na Rinne inniu. Gaeilge Aontroma, Gaeilge na nGlinntí, Cha phósann sé go bráth, he'll never get married. Cha phósann sé go bráth, agus thuigfeadh daoine i dTír Chonaill sin inniu, ní phósfaidh sé go bráth, cha phósann sé go bráth, ach ar Reachraidh cha phós é go bráth. Cha phós é go bráth, cha phós é go bráth. Ahh, Gaeilge na nGlinntí. Cha dtearn tú an obair sin, cha dtearn tú an obair sin, you didn't do that work, ní, ní dhearna tú an obair sin, cha dtearn tú an obair sin. Ach ar Reachraidh, cha do rinn thú, cha, cha do rinn tú an obair sin, cha do rinn tú an obair sin. Gaeilge na nGlinntí, ar, ar, ar chuala siad an scéal, ar chuala siad an scéal, did they hear the story, ach ar Reachraidh, an do chuala iad an scéal? An do chuala iad an scéal. Gaeilge na nGlinntí, dhéanfaidh sin cúis, dhéanfaidh sin cúis mar a bheadh i dTír Chonaill inniu, ach ní sin cúis, ní sin cúis a bhíodh ar Reachraidh. Tá mé ag ceapadh go dtuigeann Ultach ar bith, ní sin cúis. Gaeilge na nGlinntí, Thit sé ar na clocha, Thit sé ar na clocha, He fell on the rocks. Ach i nGaeilge Reachraidh, Thit sé ar na clochan, Thit sé ar na clochan,

Bhí na mnán anseo ina mbimid, na mnán, na mnán, the women, the women, bheitheá ag súil le boireannaich i nGàidhlig inniu. Mar sin, ba bhreá liom tuairimí Albanaigh a chloisteáil chomh maith, mar sílim nuair atá daoine ag rá, Oh, look, Gaeilge na hAlban atá mar Ghaeilge Reachraidh fiú sna Glinntí, ach más amhlaidh an cheist, Gaeilge na hAlban i nDoire agus Tír Eoghain agus in Ó Méith, caithfidh muid a bheith cúramach ansin. Ach ansin deir Albanaigh, go háirithe daoine as Leòdhas agus Uibhist, nuair a chloiseann siad taifead an fhir Reachraidh, sin thar a bheith Éireannach amach is amach. So, tiocfaidh mé ar ais chuig Gaeilge Reachraidh, tá súil agam go bhfuil spéis ag duine éigin ann. Ba bhreá an rud gan a bheith i m'aonar ar an cheist áirithe seo. Beannacht leat.